ọ bụrụ na a baa ọnwa ọzọ mbọsị izizi n'ọnwa ọzọ nwanne mbọsị nke mbụ first of May nwanne mbọsị nke mbụ n'ọnwa May nwanne ka ọ ga-adị wee mee nwanne ọ ga-adịkwakwa egwu ọ ga-adị kpọkpọ nwanne mmadụ bido n'oge bụ oge sevube data gị nwanne bido n'oge bụ oge kwado onwe gị maka nya bụ ife ihe a bụ opportunity ị ga-eji nwaa pastọ ahụ na-agwa gị kwụọ tithe nwanne ihe a bụ opportunity ị ga-eji nwaa pastọ ahụ na-agwa gị sow ya seed na ihe a bụ ezigbote opportunity 40 million dịka nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku siri wee kwu ọ bụrụ na any of them gwọta nwanne anyị nwaanyị ọ bụrụ na any of them gwọta ya ọ bụrụ na nye provide onye 40 million sị tụọ ya nga apụta apụta sị tụọ ya nga mkpụrụ ọka nwanne mmadụ ọ ga-adịkwakwa egwu nwanne ọ ga-adịkwakwa ka ọkpọ onye nụ ya kaara ibe ya nwanne mmadụ ọ ga-adị egwu ihe a bụ ohere ị ga-eji kọwatara nya bụ pastọ gị afụ ya bụ onye afụ ị kpọrọ onye amụma gị Nke afụ na-agwa gị golu sticker nke a na ọ ga-echekwaba gị pụọ n'aka ndị ori nke a maọbụ ndị ori nke ọzọ nke afụ na-eresi gị olive oil na-agwa gị sị gị ka ị ṅụọ olive oil a na ife na-eme gị ga-adị mma nke afụ na-agwa gị sị gị na miracle no dey tire Jesus nwanne oge erugo mgbe a ga-eme nyabụ ife a fụ ya n'anya onye Awụsa ka a sịrị ya ọtọrọ gbagbuo ya ọ sị let me see a na-ekwu ọ sị immediately nwanne mmadụ nyaba akụkọ afụ a na-akọrọ gị sị gị na o mere n'akwụkwọ nsọ n'oge nke mbụ nwanne nyaba ife afụ ga-adị wee mee onye gba ọsọ ministri ya onye gba ọsọ ministri ya nwanne mmadụ ọ ga-adị egwu nwanne nwanne anyị nwaanyị ị na-afụ ihe onyonyo ya nwanne nyanwa bụ onye a ga-eji wee mee example ndị ah! pastọ ọbụla ọ bụrụ na pastọ gị ahụ ga-agwọta ya ma ọ bụ nọọ n'ime mmadụ naabụọ pick goro the challenge nwanne ọ bụrụ na ọha onye ọbụla n'ime fa win the challenge nwanne a ga-enye 40 million lotakwa ife nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku kwuru na nyanwa ga-enye that pastọ 40 million mana ọ bụrụ na nya fail inye the 40 million ọ bụrụ na nya ewepụtagbuhe ma ọ bụ na o luzielu mgbe a ga-ewepụta the ego a kọwa akụkọ Mama Ngozi na ndị yard ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mathias Ezeaku kwuru wee sị na ife ị ga-eme bụ tụọ ya nga apụta apụta nwanne mmadụ i nekwaa nya bụ ife anyị fụ na ole jirigo ole jirigo na nke ikpeazụ ọ dịgo ka ọ ga-adị nwanne onye nụ ya kọọrụ ndị yard ya nwanne onye nụ ya kọọrụ pastọ ya na ihe a bụ nnukwu opportunity onye gba ọsọ ministri ya nwanne mmadụ ọ ga-adịkwọ kpọkpọ tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ma sonye n'ihe m na-eme ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị